nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna waati min na ni orohiti ni a bangena
orohiti bangelen a kɔrɔbayara i b'a fɔ denmisɛnnin tɔw nka hakili ma kɔrɔbaya a kɛra i b'a fɔ maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ

sabula anw ka dugunin na kasole kabako fɛn bɔra ni o ye jaadu ye ka fanga d'a ma ka kabako d'a ma ka danfara don a ni maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ɲuman kɔni o jurusara ye ɲuman de ye
o fanga min dira a ma hali jadu taalen o kɛra a bolo koba ye tɔgɔ sɔrɔla diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ko in ye an sama ka taa n'an ye kabako de la koyi sidat ariyan dɔgɔtɔrɔ belebele don ale bɛ fo singapore o ye wele bila a ma n'o ye tɛkinotoroniki ye k'a fɔ n b'a fɛ ka kamalen ye ɲɛ na ni maa fila ka ɲɔgɔn dɔn ni maa fila ka jɛ o taara wolo ko gɛlɛmanba la fɛn min ye orohiti ye ani a furumuso nisha ninnu ye diɲɛ to ka wolodennin t'u kɔ ni o ye krishna ye o tora orohiti ba bolo n'o ye soniya mira
den bɛna san duuru sɔrɔ waati min a sɔmina a la k'a fɔ ko den ko kabako den don ko fanga b'a la k'a bɛ kabakow kɛ a fa ma min kɛ a sɔmina k'a fɔ ko jaadu min tɛmɛna k'a kɛ bɛ ka ko dɔ don den in na min ye belebele ye a siranna ale den orohiti ɛɛ o tiɲɛna cogo min adamadenw ka kabako min y'o latunu a siranna o ɲɛ wa a taara ni den ye yɔrɔ jan sabula ale ka ɲɛnamaya kun kelen min b'a la bi den don a taara den in dogo walasa a bɛ se ka kisi walasa a bɛ se ka kɛ fɛnba ye ni o ye a mɔden ye krishna awa i m'a ye fɛli ani dakan o ti dɛsɛ foyi la o de taara ni orohiti ye fo singapore ala ni piriya sababuya la yen de a y'a dɔn a ye tiɲɛ dɔ ye k'a fɔ min ye a wolofa ye orohiti mera ko a ma sa hali bi k'a bi k'a bi balo la san mugan a bɛ tɛkinotroniki in bolo ni o ye sidat ariyan o bolo kaso la yen yen de a ye teri sɔrɔ teri jumɛn don a ye masike sɔrɔ masike min n'a b'a wele ko blas nin cɛ masikelen an y'a ye k'a fɔ ni ɲuman ani sabali ani ka ɲɛ maa wɛrɛw ma n'o ye ɲɛnamaya in jɔsen belebeleba ye ko masa ramani ka duwawu belebeleba kɛ ka badabada dali nɔgɔya a mɔmuso ye ni o ye soniya

k'a lajɛ a bɛ taa wolo fɛn min na yanni miniti joli cɛ nin ye jɔni ka kɛwale belebele ye haa ko kali ka nin baara in ɲɛna ko virus n ye nin min dilan a ka ɲi n'i y'a bila adamaden da a b'a ka ko ban k'a ka laban yira

o waati kelen na an ɲɛ bɛ horoti mira la horoti mira a bɛ kow kan k'a ɲɛɲini hali bi ɲɛnamaya bɛ taa hali ba in taalen kɔ n'o ye sɔɔniya mira

horoti a b'a ka kow kan k'a ɲɛɲini ayiwa n'i y'a jɔ tile la nin fɛn in a bɛ fɛ ka yeelen sɔrɔ han nin ye mun ye horoti bolo nin ko nin bɛ fɛ ka sira sɔrɔ a ko jadu i ni ce a ko nin ye koba ye sa n ka ko in bɛ ka ɲɛ n bolo ko nin bɛna kɛ ko ɲuman ye a bɛna ɲɛ adamadenw ma dɛ nin bɛna kusa ee aa yanni dɔɔni cɛ ni tile bɔra n b'a tɔ lajɛ
baba ɛ ne fa a kɛra cogo di i ma sunɔgɔ de ɛɛ kirisina ee foyi tɛ yen ɛɛ n ye kabako ko dɔ de dilan n bɛ fɛ i k'a ye a bɛ yafa n ma dɛ a n y'a ka sunɔgɔ tiɲɛ n y'a lawuli hali dugu ma jɛ aa n bɛ fɛ a ka nin ye de aa sɔgɔmada joona don sa nka n bɛ fɛ a ka nin k'i i ma ye yan ko a bɛ ɲɛ bi o bon n ye fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn.

nin la nin fɛn min ye walasa ka ni don ka ni don ni fɛn min ni a sara i b'a fɔ yiri n'i ye yeelen ninnu fara ɲɔgɔn kan ni tile bɔra a ka ca la n'u farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka na ni ni ye ne ka jate la
awa n bɛ fɛ k'a lajɛ n'a sera ka ɲɛ n bolo an bɛ se ka fɛn caman kisi
n ye nin biki in dilan a kama nin biki nin donc ni i y'a bila nin fɛn ninnu kɔrɔ ni a ka ca la nin baara ye min ye a bɛ sɔn ka yeelen bɔ
a bɛɛ la nin fɛn in bɛɛ lajɛlen rayon caman de b'a la donc a bɛ se ka ɲɛnamaya di hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛnamaya taara nka kɛcogo b'a la a ko mais ni eh, tile tɛ yen yeelen tɛ yen a bɛ kɛ cogo di ayi k'an b'an jɔ dɔrɔn o de kama n ye n jɔ an b'a lajɛ

i ma hali ne ka biki yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ sigiyɔrɔ ɲɛna o b'a yira k'a fɔ an ni eh, kabanɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a lajɛ sa n y'a dabɔ min kama ɛ eh, jadu i ni ce koyi nin bɛɛ ye jadu ka ɔ oh, i m'a ye

fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan labɛn kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ bolo n y'a dɔn a ka jate la nin yeelen nin o de bɛ taa don yirisunnin salen in na f'a bulu bɛɛ jalen don k'a lajɛ n'a sera k'a bulu kɛ kɛnɛkɛnɛ ye ka yirini lawuli yirini min salen don a jalen don a yɛrɛ ɲɛ bɛ furabulu kɛcogo la docteur rohit mehra ko jadu ka kabako dɔ ye nin ye yan ee a ɲɛ kojugu a bɛɛ tiɲɛna a ye yirini yɛrɛ jeni nka a bɛɛ bɔ yen i m'a ye a tun bɛ ka ɲɛ koyi nka i m'a ye a ye komi i b'a fɔ ɛɛ yeelen fanga bonyana a ma i ɲɛ bɛ dɛ yeelen kan ka jateminɛ de k'a don fɛn dɔ kɔnɔ walasa eh, yeelen min bɛ bɔ ka taa eh, fɛn in na o ka se k'a calculer ka a fanga hakɛ k'o dɔn k'o ye tiɲɛ ye f'a ka kɛ fili dɔ ye eh, cerveau bɛ min na o ye tiɲɛ ye y'a ka kɛ fili dɔ ye fili min ni cerveau b'a la o la cerveau de bɛ lumière fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bila fɛn min na ni hakɛ min ka kan k'o da kan a bɛ ɲɛ o

nin ye mun ye tan kabini kunu an kerefelen don koyi
eh, papa n labɛnna a i ɲɛna koyi ah, i labɛnnenba don est ce que i ye eh, eh, an ma kerefe kunu i ye ko ɲinana koyi papa ayi an b'o labɛn joona yanni priya ka bɔ n b'o labɛn ah, ne kɔni labɛnna o
e kun man k'i pari ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan journal tele baara man nɔgɔ dɛ wa ɲɛna o ɲɛna a ka ɲi tan n b'a tɔ laban mɔbili kɔnɔ ye sa o aa pneu tiɲɛlen don e yɛrɛ ka e yɛrɛ e k'i yɛrɛ dun ma laban nin crème à lèvres yɛrɛ taara da fankelen la
Eh, a laban nata fankelen na
a k'a gɛlɛyara
a bɛɛ ka ɲi an b'a kɛ cogo di an bɛɛ labɛnna bɛɛ bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la dugu jɛra sa wa ɲɛnamaya bɛ taa tan de aa ko bi bɔnbɔ don duman na ko ala ka bi diya ala ka hɛrɛw caya anw ye dugu min na a jɔ ja fɛ

eh, modeli kura ninnu ye walasa babyland hali bi fɔ min bɛ ka fara sanga yɛlɛ kan ka taa a fɛ. bɔn an y'a ye bitigi daminɛ la minɛn minnu nana minɛn ninnu tɛ ka mɔgɔw satisfait parce que heure bɛɛ mɔgɔw bɛ na u bɛ fɔ nin kɔ u bɛ fɔ nin kɔ sisan kɔni nin y'o bɛɛ de banni bɔn minɛn fan o fan sisan kɔni ko denmisɛnnin minɛn a ma se i ka taa yɔrɔ si bilen i dan ye i ka babyland mɔgɔw wele dɔrɔn ni déplacement ka gɛlɛn mɔgɔ ma i bɛ t'i ka so dɔrɔn k'u wele connection ko tile in na whatsapp bɛ yen nɔ fotow bɛ c'i ma a bɛ k'i ka choix ye an bɛ taa d'i ma livraison o tɛ problème ye an yɛrɛ b'an jɔ n'o ye voilà bɔn o de kun don ale ka kuma yira k'a fɔ bi kɔni an bɛ titibugu la k'a ka ca la don nataw la a ka sigida fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a bɛna mptf bɛɛ bɛ a bɛna ye fan bɛɛ lajɛlen na walasa a bɛ se ka denmisɛnw k'u ka ɲɛnajɛfɛnw sɔrɔ nka yanni o cɛ ni a sera yan n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ k'a san ko a tali o de ka gɛlɛn aw ma ou bien a bɛ fɛ a ka taa di aw ma fo a jabala la o tɛ koba ye fɛɛrɛ b'u bolo k'a ta a sanyɔrɔ la ka taa bila fo i ka denbaya la o fana ye fɛnba ye bɛɛ se k'o kɛ maa ye an bɛ a fo o kɛwale ɲuman na ayi ko ne tɛ baara kɛ yan bilen koyi i bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin i bɛ fara kinibolo fɛ ne bɛ yen sisan a kɛra cogo di ayi n bɛ yen sisan de koyi
ko a kɛra cogo di n'i bɔra yen ɲɛnamaya ko ka ca. i b'a ye kow bɛ cogo min na n'i ye fɛn min ye cogo min na dɔrɔn i b'o to o cogo de la n'i ko i b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini i b'a bɛɛ jɛ nin to yan ka taa ka baarakɛyɔrɔ kura in na ne hakili la o de bɛ sɔn ka fusa an bɛɛ ma aa ko tiɲɛ de don i b'a dɔn kojugu papa ya ko ne dalen bɛ n den na
aa k'an sera ka ban ko yan don yan don yan don ɛ k'i bɛ yan nin san ɛ ko na yan fɔlɔ dɛ a kɛra cogo di chéri ayiwa ne bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la quatre heures ka taa so i k'i jija cinq heures o k'i sɔrɔ i bɛ so sinɔn i ka so i ka i ka i ka sokɔnɔ baara fana bɛ ɲagami i bolo dɛ i ye furukɛ ɲuman ye n'i kɛra baarakɛla ɲuman ye i jija i ka kɛ furukɛ ɲuman ye so la i ka na so joona priya ha o banna ka ban n bɛ t'e bila ɛɛ ne bɛ bila min. ayi ne kɔni ma bila ka bɔ baara la ne bɛ n ka yɔrɔ kɔrɔ de la n ka sijo kɔrɔnin ha cɛ o k'an bɛ sécurité la cɛ ee cɛ k'a bɛ kɛ cogo di ɛɛ ko sécurité kura ma o patron ko ko ka aw fila bila
awɔ ko ka aw bila ka bɔ baara la bi sɔgɔmada in na sécurité
a kɛra cogo di e kasi k'i kunkolo minɛ ten k'i ɲɛda position yɛlɛma
kunu i m'a ye k'a fɔ bandiw nana bin baarakɛyɔrɔ kan e ma ye ne ma ye o de la o y'an bila o an bɛɛ bolila o de la an bilala o e dun bayita e bilala mun na ne bolilen ne tilala ka na koyi e nana ko ne nana a kɛra cogo di aw bɛ ne filɛ cogo di tan ni maaw bɛ kuma la a bɛ ja bɛɛ a bɛ n filɛ puruke a bila ta a ye taa ka bɔ dɛ ɛ an bilala an gɛnna ka bɔ baara la o y'an kunko de ye bɔn n bɛna f'i ye i b'a dɔn ne bolila de nka n ma boli ne taara ne seginna ka na e ma ye wa ɛ e nana cogo di

e ɲɛ n'o mɛnna cɛ i b'a ye mɔgɔw bɛna n sɛgɛrɛ jama bɛ caya ka koori n na o man di n ye a kɛra cogo di e bɛ ka ne filɛ tan cogo di n ye mun kɛ
ayi k'i kundama kɛ komi an ye bilasi ye a ka jan bɔn e dun e dun i ka surun ɛɛ ni n bɛna n ka ko ninnu daminɛ n bɛ n yɛrɛ yɛlɛma de ka n yɛrɛ janya ka sɔrɔ ka n don n ka fini finma in na ka kɛ bilasi ye k'a bɛ kɛ ten de ko n bɛ n yɛrɛ yɛlɛma de
ka baara ɲini i yɛrɛ ye ne ta ka ɲi ne bɛ to maa dɛmɛ na ne mago bɛ dilan ayiwa k'a kɛra baara ye dɛ avion dɔ filɛ nin ye bɔnbɛ yan k'a bɛ jigin a jigili gɛlɛyara sabula fɛn min ye sen ye o bɔli gɛlɛyara a kɛn bɛ degun ye ɲɛ foyi ma sɔrɔ ko maa minnu bɛ avion kɔnɔ a kɛn bɛ hami ni jɔrɔ ye bi anw bɛɛ lajɛlen haminen ala k'a kɛ hɛrɛ ye nin avion in n'a sen ma bɔ ne ko mun bɛna bɔ nin ko in na bi

nka ala ka garijɛgɛ k'a ye ee an bɛ jigin cogo di sen bannen don k'a bɛ se ka kɛ tiɲɛli ye dɛ ko eh, jigiya wɛrɛ t'an ye an bɛ se ka bin tasuma bɛ se ka wuli bɔmu bɛ se ka wuli nka an jigi ye ala ye a ko bɛɛ lajɛlen ka sɛntiri ni ka siri nin waati in na an bɛna jiginni dɔ kɛ min tɛ an sago ye ee ko ko ee jiginni min tɛ an sago ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye anw ye ala ta ala k'a kɛ hɛrɛ ye ɛɛ ko kɔrɔ tɛ digi an na dugawu kɛ dugawu kɛ ne den dugawu kɛ. e ala ee sababu an dɛmɛ koyi ala an dɛmɛ ala an dɛmɛ. Blast!